ndewonụ mụnwa bụ dr chinyere okola bịakwutekwa unu ọzọ ka anyị nọrịa karịkwa n'ụbọchị nke taata kedụkwanụ ka unu mere ama m na unu mere ọfụma ọ bụrọzikwa ihe ọfụ na ọtụtụ obodo sị ndị nke ha ha nọrọ n'ụlọ maka ibenata covid-19 ọrịa nke a na-agbasazi n'obodo niile ihe dịkwa oke mkpa bụ etu ịnọ n'ụlọ nke a ga-esi metụta ahụike anyị na ọdịmma nke ndị mmadụ maka na onye ọbụla ma na ịnọ n'ofu ebe nwekwara ike ibute ụmụ nkanka ọrịa dị iche iche dịka oke ibu ibu ihe ndị bekee na-akpọ obesity ọbara mgbali elu high blood pressure oke ikwo ụra ịfụ onye na-anaghị ekwobu ụra maka n'i- maka na ọ dọnye gị ahụ ọ na-ekwozi ụra kụrụ kụrụ kụrụ ọ dịka o nwere ihe na-asụdo mmadụ ihe ọzọ kakwa mkpa ihe ịdọ nọ n'ofu ebe na-ebute bụ ọya shuga nke a na-akpọ n'oyibo diabetes anyị makwa na ọrịa shuga na-ebu ọtụtụ ihe dị iche iche abịa dịka oke ịnyụ mamịrị ihe a na-akpọ frequent urination oke agụụ na-agụ mmadụ excessive hunger oke agụụ mmiri na-agụkwa mmadụ ihe a na-akpọ excessive thirst onye ahụ ga na-afụkwa ụzọ dịka ọ na-adịghị afụcha ihe ọ na-afụ ọfụma ihe na-agbachi ọchịchịrị blurred vision ya na ya wụrụ onye ọnya mere ahụ ịfụ na ọnya ahụ kwesịrị ịna n'oge n'oge na-eteghị aka ga na-anọtezi aka tupu ọ naa ihe a na-akpọ poor wound healing dị mkpa na anyị na-emegharị ahụ kama ịdọ nọ n'ofu ebe mgbe niile anyị adọrọ dịka ihe a na-akpọ ịdọrọ ka dọrọti anyị achọghị nke ahụ ihe anyị nwekwara ike ime dị iche iche ka anyị hapụ ịbịa buo oke ibu a ma ọ nwekwakwa ụmụ nka nka ọrịa hapụ ị na-eme anyị bụ ị na-agagharịkwa mgbe niile anyị ga-amatakwa na ịdị ịga ije dị mkpa otu ọbụla i si gagharịgodu kama ịdọ nọ n'ala na-agagharị mgbe dum ị na-azagodu ekwentị gị na-agagharịkwa kama ịnọ n'ofu ebe na-aza ya ọnụ ga-adịkwa oke mkpa na anyị kulitekwara ndị bi na ụlọ elu ị na-agagharịgodu ịgbagoro gbada step gị ahụ ọ ga-enyerekwa gị ezigbo aka ndị makwanụ agba egwu dị ka mụnwa anyị a na-agbarị ya o nwerọkwanụ ihe ọ ga-ewepụ anyị n'ahụ kama ihe ọ ga na-eme bụ ọ ga na-edozi anyị ahụ mekwa anyị obi a na-adị anyị mma mgbe dum anyị ga-ayagodu ndị nwere ulu doo okwu ọbụla dị iche iche ị ga-atụnwu exercise ọbụla ị ga-emenwu ị ga-emenwukwu ya o nyere gị aka nwekwara ike ịchọ n'ịntanetị chọọ e- ebe ị nwere ike isi nweta exercise dị iche iche ị nwere ike ị na-eme ya wụrụkwanụ na ị ga-asị na ị ma emenwu ya sọsọ gị nwa bekee emegokwa na kịta na ị nwere ike gị na onye nọ ma na japan ma ọ na china ebe ọbụla dị iche iche gị na ya nwekwara ike isi na ịntanetị bịakọta ọnụ mekọrịta exercise ị fụ na obi a na-adị unu mma mana ihe m ga-achọkwa ịgwa unu ma unu na-eme exercise bụ ị ga na-egekwa onwe gị ntị onweghịkwa onye gị na ya na-eme kọmpetishọn nke a na-akpọ kọmpetishọn onwero onye gị na ya nọ na kọmpetishọn ihe ị na-eme na ị na-eme ya ka ahụ na-adị gị mma so ị na-emekwa ahụ gị dị gị ka ọ ma ebunwuzi nke ị na-eme biko ijiri nwayọọ kwụsị exercise nka ọdụ m ga-enyekwa anyị niile bụ na onye ọ dị ya ka ọ naghị enwetazi onwe ya ọ dịkwa ezigbo mkpa na ị gara gaa hụ dọkịta gị ọ dịrọkwa mma ka i jiri aka gị na-edere onwe gị ọgwụ ma ọ na-enye onwe gị ọgwụ ka anyị chetakwa nke ka nke na covid-19 a bụkwa eziokwu ọ bụkwa ọya bịarụ ọ bịagokwa ọ nọtegokwa aka karịa etu esi tụọ anya ya bụ na ọ dị oke mkpa na iwu niile ndị ọkammụta gwara anyị na anyị desara ha desakwa ha ọfụma ka anyị chetakwa na-akwọkwa aka anyị ọfụma mgbe niile na-eyuzukwa hand sanitizer anyị na-ekpuchikwa ihu anyị jiri face mask ekpuchi ihu anyị ma anyị na-apụ apụ ị chọrọ ize uzere izenye ya na elbo gị ma ijirikwanụ nke wu tishu zenye ya ekwekwala mmadụ n'aka onye ọ dị ya ka ọ na ọ dịrọ enwetachazi onwe ya ka ọ na ahụ adịrọ ya biko ya gawakwa ga gaa fụ dọkịta ya ọ dịrọkwa mma ka anyị jiri aka anyị na-edere onwe anyị ọgwụ ma ọ na-enye onwe anyị ọgwụ nke kacha mkpa ka anyị chetakwa desakwa iwu niile ndị ọkammụta gwara anyị maka ịchụ ọrịa covid-19 nke a ụkwụ ọsọ eru anị maka nke bụ eziokwu na ọrịa nke a bịagokwa ọ nọkwa ya ọ bụrọkwa asị ka ndị na-ekwu na ọrịa covid-19 dị ọ bụrọkwa asị ka ha na-asị ka anyị chetakwa na-eme ihe ndị a gwara anyị na-eme dịka ịkwọ aka anyị mgbe ọbụla ya na ijikwa hand sanitizer na-ete n'aka kwa mgbe kwa mgbe izenye uzere na elbo anyị ma ijikwanụ nke a na-akpọ tishu zenye ya kama iji aka nkịtị zenye ya ịkwụsịkwa ị na-emetụ aka anyị n'ihu ịkwụsịkwa ikwe ndị mmadụ n'aka ma ọ na ịmakọ ndị mmadụ ka anyị chetakwa na anyị mee ihe ndị nke a ọ ga-adịkwara anyị na mma dịkwara ma ndị agbata obi anyị na mma ekenekwa m unu ndewo unu